Agus ar an líne liom, tá Gráinne, conas tá tú? A Ghráinne, bhfuil tú go maith? Tá mé go breá, Antoin, go raibh míle maith agat. Iontach maith ar fad. Conas tá cúrsaí amach i Baile Átha Cliath 15? Tá siad gnóthach mar a bhíonn i gcónaí agus tá sé iontach deas bheith in ann labhairt le héisteoirí Near FM in ionad a bheith ag éisteacht le héisteoirí Phoenix FM. Sea, sea. An seo a mbeidh go linn. Yeah, well, ba chóir. dúinn níos mó, b'fhéidir teagmháil nó níos mó, níl 'fhios agam conas é a dhéanamh, but táimid go léir ag seinnt as an port céanna, mar a déarfá, táimid? Tá, táimid, táimid, ach tá grúpa, tá, tá, tá áis ar fáil ach ní úsáidtear a lán é. Bhíodh Raidió na Life á eagrú ach anois tá Oifig an Oireachtais á eagrú. Is dóigh liom gur Teachtaireachtaí is ainm dó, Aerthonnta an t-ainm a bhí air. Ó, sea. Gréasán atá úsáideach. le haghaidh daoine atá ag iarraidh fáil amach cén stáisiún fud fad na tíre atá ag craoladh rudaí i nGaeilge, ionas gur féidir le daoine cosúil leatsa agus cosúil liomsa dul i dteagmháil lena chéile agus foghlaim óna chéile mar táimid go léir ag treabhadh na páirce céanna b'fhéidir agus agus is féidir linn cleasanna a chéile a fhoghlaim, a chleachtadh agus Aithne a chur ar a chéile i dtosach báire, dar ndóigh, mar sin, go háirithe tá Gaeilgeoirí i go leor leor áiteanna agus níl aithne againn ar a chéile. Táimid kind of scaipthe óna chéile, táimid, yeah, yeah. Bhuel, nuair a dúirt tú sin rudaí a fhoghlaim, caithfidh mé a rá, bhí mé ag éisteacht le do chlár ar an gCéadaoin agus bhí sé iontach ar fad, d'fhoghlaim mé a lán rudaí. Yeah, bhí, bhí. Bhain, bhain mé an, bhuel ní taitneamh ach, yeah, bhain mé a lán eolas as, bhí sé an-shuimiúil. Téann sé amach gach Céadaoin? Téann, téann. Aon Scéal is ainm dó, téann, téann sé amach gach Céadaoin ar a hocht agus téann sé amach arís an clár céanna, athchraoladh, ar an Déardaoin ar a deich san oíche.

Bhuel níl gluaiseacht na Gaeilge amach ansin but tá bhfuil fhios a'd Gaelscoil agus tá an dream sin a bíonn ag déanamh na siúlóidí nach bhfuil amach i Cat. Hm, ie, bhuel anseo i mBaile Bhlainséir ar mo chlár deinim iarracht meascán de é coimeád áitiúil agus é coimeád ginearálta agus amantaí bíonn orm mar amantaí is cad atá cad atá ar fáil cé atá ar fáil cad atá topaiciúil nó pé rud agus seachtainí bíonn sé níos éasca ná seachtainí eile. Ie tá dhá Ghaelscoil scoil, bunscoil, ins an gceantar seo againn, ceann atá seana-bhunaithe agus ceann níos nuaí, agus anois tá meánscoil, bhuel, aonad meánscoile. An bhfuil?
Tá sin, yeah, is just, so sin trí phobal. Iontach, iontach, yeah. Yeah. Um, agus dar ndóigh tá, tá ciorc, cúpla ciorcal comhrá thart na háite agus rangannaí Gaeilge agus an grúpa inar bhuail tusa agus mise le chéile, an grúpa Siúlach Scéalach. Sea, bíonn siad. Is as Dún Bóinne cuid mhór den grúpa sin atá beagáinín amach an bóthar uainn. Ach tá muid an-ceangailte le Baile Bhlainséir freisin. So nuair a luaigh tú aonad meánscoile, cad atá i gceist ansin? Rud, rud like sealadach? Rud, rud. Ní, no, no, ní rud sealadach é ach is cineál, conas a chuirfidh mé síos air dóibh siúd nach, nach tuigeann. Ní scoil neamhspleách é ach tá sé cineál faoi choimirce na mátharscoile, mar a déarfá. So, agus de réir mar a fhásann siad, bíonn, Sea. bíonn siad níos scoite amach. So, tá, tá Coláiste na Tulchann ceangailte, glaoitear Aonad air, so is cuid de LCC, Pobalscoil Bhaile Luttrell iad. Á, go maith. Ach, em, Yeah. tá bainisteoir dá gcuid féin acu, ná níl príomhoide dá gcuid féin acu, tá, ach mar rud Go a fóill. dtearn ar a, Yeah. riarthóir. Em, agus, well, Iontach. agus tá go leor Yeah. scoileanna, aoibhinn, nuair a fhásann siad, fanann siad mar Aonad de scoil níos mó, mar roinneann siad áiseanna agus,

Leis na leis na Gaelscoileanna agus ansin na páistí níl aon meánscoil is rud is you know ba chóir go mbeadh níos mó yeah. Ba ba ba chóir ba chóir go mbeadh cheana féin agus sula raibh an scoil sin ann dar ndóigh d'fhéadfadh páistí taisteal isteach chomh fada le Cabrach go dtí Coláiste Mhuire agus bhí cuid acu ag dul ar na busanna trasna go Glas Naíon go gur bronnadh Coláiste Mhuire ar Bhóthar na hUaimhe

Ní bhí.
Tagann siad ó chian is ó chóngar mar níl Gaelscoil i ngach paróiste, níl Gaelscoil i ngach uile ceantar. Tá siad níos forleithne i bhfad ná mar a bhíodh nuair a thosnaigh mise amach iontu fadó fadó. Tá, cinnte, agus tá an-éileamh. Tá ceann i mo cheantar féin agus tá éileamh ollmhór air gach bliain. Tá clú agus cáil ar an gcóras, oibríonn sé. Tá.
But nach bhfuil an daonra? Tá córas eile a cháineann ná tada ach. Taispeánann sé cé chomh héifeachtach agus is féidir le cúrsaí a bheith má thosnaíonn tú le aois an-óg nuair atá páistí ina spúinsí Díreach.
Spúinsí. ag gach aon Is maith liom é sin. Spúinsí. Tá siad. Níl aon hang-ups acu. Níl. Cloiseann siad rud, cleachtann siad rud, tugann siad.

Do chlár an t-aon chlár amháin a théann amach ar Phoenix. Bhfuil aon cheann eile ag? I nGaeilge, sin é, sin é. Dar ndóigh, bhuel tá cosúil le go leor stáisiún eile tá fáil againn trí Craol an cineál umbrella freisin.
Tá fáil againn ar bíonn rud againn darb ainm Scoth na Seachtaine a cuireann Raidió na Life ar fáil. Sea, chonaic mé é sin ar an sceideal. Cuireann go leor stáisiún an clár sin amach ag am a oireann dóibh féin. Ach tá plean againn, agus b'fhéidir go mbeidh sé, tá súil agam go dtiocfaidh sé i gcrích, tá plean againn na daoine go léir a dhéanann cláracha, No caithfidh mé caithfidh mé clár amháin a lua leat actually. Sea. Dance Party Zone is ainm dó. Ok. Agus téann sé amach is dóigh liom oíche Dé hAoine. Tá brón orm má tá sé sin mícheart, is Barry O'Donnell ón stáisiún s'againn a dhéanann é agus just seinneann sé ceol, ceol agus tuilleadh ceoil ach cuireann sé na tracks go léir i láthair go dhátheangach agus déanann sé jab iontach air. Déanann sé an clár ó bhaile é féin, déanann sé an eagarthóireacht é féin, déanann sé déanann sé an t-uafás oibre agus is fear é nach bhfuil radharc na súl aige. An ea? Agus, Ah, iontach. Ó, go bhfóire Dia orainn, tá éachtaí oibre déanta, na rudaí nach bhfuil seisean in ann a dhéanamh. Sea. Le deasc fuaime agus agus é ag obair ó bhaile. Iontach. Agus gan radharc na súl aige, tá sé, dochreidte ah. agus bhí mise déanamh big deal as beagáinín eagarthóireacht a dhéanamh um yeah fear an fear sin ar fad agus um fear le um fear a léiríonn ana-shuim uh, sa Ghaeilge agus déanann sé a lándícheall agus tá a chuid Gaeilge imithe ó neart go neart aige féin mar fear ana-chliste fear ana-ábalta so sin clár eile clár dátheangach atá againn. Agus cathain a théann sé sin amach arís? Tá mé den tuairim go mb'fhéidir gur oíche Dé hAoine Ok. Naoi nó deich a chlog b'fhéidir Dé hAoine ach níl mé absolutely cinnte faoi sin. Yeah. Just bím, bím ag éisteacht le raidió nuair bhím sa tigh nó nuair bhím sa charr agus Yeah. níl, níl na hamantaí do gach clár ar eolas agam ach d'fhéadfadh daoine teacht ar, ar an sceideal. Ach Tuigim. seachas sin tá plean againn agus b'fhéidir go dtosnóidh sé i gcomhair Seachtain na Gaeilge na, na, na láithreoirí go léir nó cuid mhaith díobh, Yeah.

Yeah, sin í ó Phoenix FM. So caithfimid, bhí mé ag smaoineamh, meas sibh an bhfuilmid i gcomórtas, but ní hea, ar chor ar bith, táimid, mar a dúirt Gráinne, ag treabhadh sa ghort céanna. Is maith liom an nath cainte sin.